OK daoibh, seo físeán chun tacú le éinne atá fadhbanna acu leis na aipeanna, go háirithe an aip Outlook nó an aip OneNote ar an iPad. So, má tá tú ag féachaint ar sin, ciallaíonn sé sin go bhfuil fadhbanna ag teacht chun cinn. So, má tá fadhb ann le aon aip a bhaineann le oifig 365, An bealach is tapúla agus is éasca chun fáil tríd ná chun na aipeanna sin a sheachaint, ná úsáid iad! In ionad é sin, bain úsáid as brabhsálaí idirlíne, so sin an internet browser, so sin rud cosúil le Safari, nó Chrome, nó Firefox, nó ceann dóibh siúd. So sa chás seo tá mise ag baint úsáide as Chrome, mar tá Chrome ceann dos na aipeanna is fearr ó thaobh oifig 365 a úsáid. So nílim ag dul isteach sa gnáth aip OneNote nó an gnáth aip Mail nó an gnáth aip Outlook. Tá mise ag dul isteach chuig an gnáth brabhsálaí idirlíne, internet browser. So i dtús báire téim chuig an suíomh idirlíne na scoile. So sin an ceann Gaelcholáiste Reachrann mar atá sé inniu. Ansin sa cúinne anseo tá oifig 3 6 5. So brúim ar an nasc sin nó is féidir liom díreach dul chuig 3 6 5 ponc DDL ETB ponc IE. Ina dhiaidh sin tá sé chun iarr orm síniú isteach. Ok? So tá mo cheann sábháilte anseo cheana féin ach, dá mba rud é go raibh mé ag tosú go nua, Rachaidh mé isteach go dtí Sign in. Cuirim isteach an cuntas mar atá sé agus brúim ar Next. So beidh sin d'ainm agus an bliain tá a fhios agaibh an ceann reachrann atá agaibh. So beidh an ceann reachrann, beidh sé C ponc Ó Caomhánaigh agus an bliain a thosaigh mé, 15, ag gcreachrann.ie. Ansin cuirim an pasfhocal nó an focal faire isteach, tá mo cheann sábháilte mar sin, agus brú ar Sign In. Now, síníonn sé isteach thú, nílim ag iarraidh fanacht isteach ar an brabhsálaí seo. Now, táim isteach chuig mo chuntas. So anois, dá mba rud é go raibh deacrachtaí agaibh leis an Outlook go háirithe nó an OneNote cos siadsan aipeanna atá in úsáid againn, seo an bealach gur féidir libh féachaint isteach ansin. So brúigí isteach ar an Outlook. agus féach an bhfuil na ríomhphostanna ag teacht isteach nó nach bhfuil. B'fhéidir nach raibh siad ag teacht isteach ar an aip ach tá siad ag teacht isteach chuig an cuntas ar an brabhsálaí idirlíne. An rud céanna leis an OneNote. Má brúnn tú isteach ar an OneNote, Tiocfaidh na OneNotes ar fad atá tú mar ball de suas agus beidh tú in ann a rá cén ceann atá tú mar chuid de agus cén ceann nach bhfuil tú mar chuid de. So sin mo leagan amach toisc gur mise an múinteoir. Sin na OneNotes atá in úsáid agamsa faoi láthair. Agus aon ceann atá ansin i do liosta, recent nó my notebooks nó shared with me i ndáiríre, aon ceann atá ansin, 's iad sin na na cinn a bheas in úsáid agat agus is féidir leat dul isteach agus muna bhfuil ceann ansin ciallaíonn sé nach bhfuil tú mar chuid don OneNote sin agus is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig do mhúinteoir chun iarraidh orthu an nasc a athsheoladh chugat ionas gur féidir leat ballraíocht a ghlacadh leis an rang sin. So muna bhfuil sé sin ag obair duit Ansin, beidh sé in am teacht i dteagmháil le d'oide ranga, do cheann bliana nó na múinteoirí a oibríonn leis an teicneolaíocht sa scoil. So má tá ceist ar bith agaibh, tá a fhios agaibh gur féidir libh ríomhphost a sheoladh chugainn aon am 's gur mian.